aleykum. An balima silamɛw n'ala sɔnna a ma nin y'an sigilen ye gerebu Lamini Daw ka fayida kɛnɛ kan ɔ komi lariw ye jɔn ye adamaden fɛn o fɛn bɛ diɲɛlatigɛ la adamaden dalakan ni ŋaniya de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye i y'a faamu ɔ yanni an k'an ka emisiyɔn daminɛ ɔ an b'an ka sɔli ɲuman kɛ inshallah sankolo ni dugumakolo a bɛɛ dala belebele min kanu kosɔn n'o y'an ka kiraba ye Aminata den ni Abudulayi den an bɛ sɔli ɲuman kɛ ka saraka bɛn ni adamadenw ka kunnafoni ye n'o ye allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdar al-azim n'ala sɔnna a ma n'an sela an ka belebele kan an bɛ saraka hakililajigi don mɔgɔw fɛ inshallah parce que adamaden dalakan o fɛnba de ye adamaden bɛ lafasa ni dalakan ye i bɛ majigin ni dalakan ye i bɛ lagosi ni dalakan ye anw de lauru de diɲɛ mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ haminako gɛlɛn n'o bɛ mɔgɔ min na ɔ karamɔgɔ ka nimɔrɔ bɛ yen n tɛ se na o dɔn dɔ de nka adamaden diɲɛ ko bɛ sababu de ye parce que fɛn ta a n'a daminɛ ani bi cɛ an b'ala ka ta bonyamasegin barika di an kɔni ye jɔn fitinin de ye adamaden kuma fɛn i bɛ fɛn min dɔn ɔ fɛn kɛ mɔgɔ ye fana sababu bɛ fɛn min na an sigilen don sababu de kan parce que diɲɛlatigɛ la ala ye dɔni kalifa bɛɛ la nka bɛɛ n'i ka dɔni sira don bɛɛ n'i ka mujiza don ɔ gerebu kɔni dalakan don a ye fɛn min sɔrɔ ɔ dibi dibi dibi la ani ala k'a di i ma sababu kɔnɔna na yanni ala ka wele ka se mɔgɔ ma a seko ye min ye ala ka jɔn ye a b'o kɛ o kɔnɔna na emisiyɔn tɛmɛnen na an ko an bɔla ni ko ye ko min bɛ yen nɔ ni ko lajarabilen don an fɛ parce que toujours adamaden an ye buruju gosi ta toujours an b'o ko kan bɔn buruju gosi kɔni dabɔla i yɛrɛ ka fini kulɛriw ni jiri bɛ se ka kɔ a ka yɔrɔ la i ka jiri ani taabolo ka se k'olu dɔn a b'i ka sababu de surunya na i y'a faamumu parce que adamaden fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ b'a faamu cogo min na i b'a dɔn o kɛ cogo la a bɛ dɔw kɔnɔ n'i y'i ka buruju gosi kalo kelen ni kalo fila dɔrɔn ko mɔgɔ bɛ diɲɛlatigɛ wariba min na ou bien sɔrɔba min na o fɛn tɛ i y'a faamumu diɲɛlatigɛ kow bɛ na sababu sababu de parce que adamaden i ka fini donta bɛ se k'i ka sababu tiɲɛ i yɛrɛ ka ko kɛcogo bɛ se k'i ka sababu tiɲɛ bɔn nin bɛɛ kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ ŋaniya de bolo toujours n b'o de fɔ adamadenw an k'an ka ɲɛ e bɛ fɛn min dun bɛ ni mɔgɔ ye dɛ n'ala sɔnna a ma ala b'o de k'i ye i y'a faamu parce que hasidiya nafa foyi t'a la bɛɛ n'i sɔnfɛn don ala fɛ n'ala ye mɔgɔ min sɔn mun na ɔ c'est-à-dire n'i tɛ se k'a kɛ kan'a lagosi bon toujours to ala kɔ an ye bolo baara de daminɛ ale tɛ filɛli ye toujours fɛn ninnu fɔ k'a walawala mɔgɔ ye bolo baara ani filɛli kelenw tɛ nin kɔni i b'i kini bolo de ci parce que adamaden ka adamadenya jɔsenw na tiri dɔw de bɛ bolo kɔnɔ o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye i y'a faamu bon o tiri ninnu n'olu dɔnna jiriw ni kilisiw de b'a la n'o kɛla ye a ka ca ala fɛ o baara kɔnɔna na hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ i y'a faamu tile tan ni wolonwula ka se tile mugan ni kelen ma e ka ɲinifɛn ala b'a kɛ sabati kɛ parce que adamaden bɛɛ n'i ka baara don i y'a faamu baara dɔ ka di dɔ la o man di dɔ la Bon adamaden n'i m'i ka baarakɛta dɔn i ka fɛn min kɛ sanjikɔrɔ wɔsi de ye ɔ sanjikɔrɔ wɔsi diɲɛlatigɛ la bi an ka teli o ma ala ka bɛɛ kisi o ma bon o de kama an y'o bolo baara de boloda ɔ ni mɔgɔ min n'i mago b'a la parce que fɛn tɛ taa sarakati bɔ kɔ bon sarakati kɔnɔ a bɛ ta a bɛ ta o bɛɛ de ta ye n'i ye ko ko k'ala kama ɔ ni mɔgɔ min dal'i la ala kama k'a mago ɲɛ sir'i la ala kama i b'a k'o la i y'a faamu parce que diɲɛlatigɛ ye fɛn bɛɛ ye fɛn si tɛ yen nɔ ko ala bɛ fɛn min forcé mɔgɔ kan i y'a faamu fɛn bɛɛ n'a sababu don bolo in baara kɔni an y'a daminɛ émission tɛmɛnen na parce que n'a sera hakɛ dɔ de ma ɔ an b'a sarakatiw n'a wurudi kɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ parce que an tɛna an yɛrɛ bila wari ba fɔ la parce que toujours fɛn dabɔla ala ko de kama wa toujours n'an bɛ émission daminɛ an bɛ sɔli an ka belebele de kan an y'a ta waa tan ni fila la o kun ye mun ye parce que tan ni fila kɔrɔ dɔ de b'o la i kɛla kafiri i kɛla silamɛ ye o n'ala sɔnna a ma i bɛ tan ni fila kibaruya mankan mɛn o tɛ e ka ko ye i y'a faamu i mana kɛ mɔgɔ siya o siya ye n bɛ seli o n tɛ seli o ala tanu kan i b'a fɔ n bɛ seli o n tɛ seli o ala kira tanu kan i b'a mɛn parce que fo ni misiri t'a ka dugu la bon misiri dun tɛ dugu min na bi bi na o ka dɔgɔ an ye emission sigi sisan an b'a la k'o baara commencer kalo damadamani kɔnɔ mun b'a to adamaden minnu bɛ yen minnu jigilatigɛlen don yɛrɛ la minnu yɛrɛ fɛ ko ne tɛ kɛ fɛn bon ala ye ka ko ye sanayɛlɛn ko de i bɛ e taabolo min na i bɛ taa n'o ye f'i ka ɲinifɛn bɛ sabati gere yɛrɛ b'a ɲɛkɔrɔ don tɛmɛna a kuma nɔgɔ nka diɲɛlatigɛ fɛn c'est-à-dire n'i ma sa ka i da kaburu kɔnɔ kana ban sababu ɲini ma i y'a faamu e b'i mago siri minnu na o ye jɔn ye e fana ye jɔn ye nka ala ko fɛn dɔ de bɛ yen n'i y'olu kɛ olu bɛ kɛ quoi olu bɛ dɔnni kɔnɔ olu ye wulibaliw ye a bamanan baara fara a mɔri baara kan ani a kɔmayɛlɛma baara fɛn bɛɛ bi dannaya ni ŋaniya de bolo o kɔfɛ n'an bɔla yen toujours an bɛ na an ka safinɛ ko in na safinɛ baara kɔni jɔcogo t'a la i y'a faamu a baara bɛ sen na halisa parce que alisa an b'a la ka porozew fɛngɛ fɛn na mɔgɔ mɔgɔ bɛ wɔrɔ jan fara wɔrɔ surun kan bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ i yɛrɛ masuruma na i b'a fɔ n'i bɛ bamakɔ yan dɔrɔn i ye moto ta ou bien i ye mobili ta dɔrɔn ka na lamini daw fɛ yen wa kɔfɛ dugu ninnu bɛɛ la an bɛ fɛ k'a bolo da e mago bɛ ne ka fɛn o fɛn na n'i y'a kuma fɔ nimoro bɛ ci i ma taa dɔrɔn i n'a tigi a ka bɛn a kan i y'a faamu fɛn dɔw piri dɔnnen don quoi ni a tigi ye mun f'i ɲɛna wa o de don parce que wɔrɔ bɛɛ n'a cogoya de don a ta kɛcogo ye min ye dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ b'a feere o bɛɛ b'a kɛcogo dɔn ɔ n'i ma mun faamu fana i bɛ se ka garibukɛ fana ɲininka o tɛ baasi ye nka ni vokali kɛla ou bien apɛli la k'a ma ta kana jigin parce que mɔgɔ kelen baara de don i y'a faamu an kɔni kɛlen k'o fɛngɛ n'ala sɔnna ma wa o bɛ bɔ a sira ma fana toujours n'an bɛ taa an bɛ se quoi o kɔnɔna na fɛn min ye n b'a fɔ cogo di Ekɔli ta waati ninnu bɛ sen na sisan examen ko examen ko ti ko kelen mɔgɔ mɔgɔ i bi o bɛ yɔrɔ yɔrɔ o ni mɔgɔ bɛ examen na toujours lamini b'a ka bɛlɛ baara de kan parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye n'ala ye fɛn d'i ma i b'ala tanu n'a ye wa i b'a kɛ ala ka jɔn ye wa ale kɔni bɛ waa fila ni kelen pew de la biku ko ma ɲini i fɛ foyi ma ɲini i fɛ bɛlɛden saba in ta n'a ka di na n b'a fɔ k'a d'i ma n'a man di yɛrɛ to i sigiyɔrɔ la i y'a faamu n bɛ mun fɔ a la i k'a fɔ n nɔfɛ i y'a faamu wa a bɛ kɛ cogo min na n b'a f'i ye n'i y'a kɛ ka taa ɲɔgɔndan o ɲɔgɔndan na a ka ca ala fɛ i bɛ ala tanu i y'a faamu an b'o o bɛlɛ baara ninnu na bɔn o kɔni ye fɛn caman a bɛ fɛn caman de ɲɛ i y'a faamu i bɛ taa kungo la o i bɛ taa fɛn wɔrɔ la o parce que mɔgɔninfin ka ko sigilen don sababu dɔ de kan quoi ko dɔ balala i la sisan ɲɔgɔnye ninnu na u bɛ ala k'an kisi kaso la ko ninnu n'a ɲɔgɔn na parce que bɛn bi kɛ mɔgɔ dɔ kan k'a sɔrɔ a ka lawulinkama tɛ e mɔgɔ min bɛ yen k'e y'a somɔgɔ e de kan ka taa kuma na quoi bɔn bɛlɛ baara ninnu dabɔla olu de kama bɔn a baara fana bɛ yen mun bɛ se ka adamaden ka adamadenya ɲɛ bɔn a baara dɔ fana bɛ yen k'i kisi sigiɲɔgɔn jugu tɔɔrɔ ma parce que diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ni si tɛ tɔɔrɔ fɛ maa maa ko k'a bi i malo k'a b'i lebu ou bien k'a b'a ni dɛ ni kan i ti sababu k'a la sababu min b'a bana i bɛ sababu kɔni k'a la sababu min b'a ɲinɛ i kɔ parce que adamaden ni ni tɔɔrɔla ka ban dɔrɔn a bɛ don gɛrɛsɛgɛ kɔnɔ bɛlɛ baara bɛ se k'o kɛ bɔn tulu baara ni o b'a nɔ na ji baara fana o b'a nɔ na bɔn bana furakɛ fana telefɔni fɛ fɛn ninnu bɛɛ bilala a nɔ na buruju gosi ale fana piri bilala a nɔ na n'o ye waa saba ye parce que an ye an ka fɛn bɛɛ lɛru ye an ye tile tan duuru di mɔgɔw ma ka fɛn bɛɛ kɛ fu bɔn o kɔfɛ fana sunkalo fana na an y'an ka fɛnw bɛɛ bila waa fila la ka tila ka selicinin fara a kan ɔ sisan kɔni a bɛɛ bilala a pirikɔrɔ la i y'a faamu bɔn kɔfɛ an bɛna don an ka hikima yɛrɛ kɔnɔ n'o ye fayida ye bɔn tuzuru fayida di an tɛ sɛgɛn sisan an bɛna fayida di jiri kan k'a di kilisi kan ka tila k'a di suya ko dɔ kan suya ko min don a bɛ depa adamaden yɛrɛ i yɛrɛ sigiyɔrɔ la i bɛ se ka mun kɛ kuwa siyala wa ni a dilan cogo min na n'a y'a lamɛn n'a y'a kɛ ten fana a bɛ ala jɔyɔrɔ ye an bɛna jiri binakun da an bɛna jiri jumɛn de ta bi an bɛna pɔnpɔnbogolo de ta an bɛ pɔnpɔnbogolo ani kangaliba de ta bi si alahu ni mɔgɔ mɔgɔ ko garisɛgɛ ko dimi de b'i la pɔnpɔnbogolo a furaden tan ni fila i b'a ɲini i bɛ kangaliba kuru kelen ɲini bɔn mɔgɔ tɛ ban sira mun kan a bɔgɔ dɔ ta ubiyɛn a bɛlɛ i ka misiridala bɔgɔ dɔɔni ta ani sugu bɔn o kɔni bɛ kɛ adamaden ka sɔrɔ ko bɛɛ la i kɛra biro kɔnɔ baarakɛla o e dɔgɔjɔla de o i mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaa ye k'e de bɛ bɔ i ka se ka dahirimɛ ɲini ka n'i ka so ɔ lamini dawo b'a la ka nin fɔ cogo min na e k'a kɛ ten bɛɛ ni i jija n'i ye cɛ ye koko naani sɔrɔ a la n'i ye muso ye koko saba o yɔrɔ mɔgɔ n'o fɔla sa dɔw b'a ko a est ce que karamɔgɔ lamini dawo ma fili ma fili dɛ fɛn bɛɛ n'a kɛcogo don n'i ye cɛ ye i b'i koko naani de sɔrɔ a la bɔn n'i ye muso ye koko saba parce que kun dɔ de b'o la parce que fura dɔw bɛ yen a bɛɛ n'a kɛcogo don parce que n k'a fɔ ko cɛ ka kɛ koko naani o ye an dontɔ ye kuluwalahu hukumu dɔ de kɔnɔ parce que kuluwalahu ye n ka fɛn jarabili kuluwalahu ye n ka baara ye bɔn n'i kɛra sirifu fɛ ka kɛ ala kira n'a a somɔgɔw fɛ a ka ca ala fɛ ala bɛ hikima d'i ma ni kuluwalahu parce que kuluwalahu yɛrɛ de kɔrɔ de ye ne yɛrɛ de ye ala ye wa foyi tɛ ni ne tɛ wa jɔn se ka foyi dilan ni ne t'a kɔnɔ i y'a faamu bɔn saba ye mun ye parce que adamaden muso bi lamɔyɔrɔ saba de bɛ muso bolo wa jigidayɔrɔ saba de bɛ muso bolo wala koko saba in kɛkun de o ye kuwa ni ko lamɔyɔrɔ saba bɛ muso bolo jigidayɔrɔ saba bɛ muso bolo fo hakilima k'a faamu muso bɛ bange du min kɔnɔ a balimaw olu y'a jigi ye a bɛna taa cɛla la cɛ fana o y'a jigi ye a mana den min fana sɔrɔ olu fana y'a jigi ye cɛ dun ka jigi ye kelen pewu dɔrɔn de ye o ye alahu taala de ye i y'a faamu parce que muso bɛ lamɔyɔrɔ saba kɛ wa ninnu bɛɛ y'a jigi ye wa a t'a fɛ nin si jigiya ka tiɲɛ o de kama ko fura in o b'o jija muso koko saba cɛw koko naani n'i ye nin kɛ i ka haminanko fɛn fɛn la ala bɛ fiɲɛ don i la fiɲɛ min bɛ yen ni n'a ka kan a y'a faamu n'an bolo la sisan tuzuru n b'o de di muso ma muso minnu bɛ yen n'o ko gɛlɛya de b'i ka furu kɔnɔ i y'a faamu gɛlɛya de b'i ka sigiyɔrɔ la fiɲɛ kɔnɔ ji halisa n bɛ taa n'o ye n b'o fɔ ni hukumu jumɛn de ye adamaden kana da ko bɛɛ la nka ko min bɛ yen n'a fɔra n'a kan ka mago ɲɛ e ye o kɔrɔbɔ bani n'i y'a kɔrɔbɔ n'a ye mago ɲɛ i ye ɔ i tɛna dugawu kɛ gɛrɛbugɛ ye n'a ma mago fana ɲɛ i ye o fana bɛ fɔ i y'a faamu parce que ne b'a la ka nin di fufalaki n m'a fɔ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen di a la fiɲɛ kɔnɔ ji i kɛra cɛ o i kɛra muso ye dusumakasi dɔ de b'i la siso kɔnɔ tɔɔrɔko la dugutilama fɛ dugutilama jumɛn de don toujours n bɛ kuma ni une heure pile ye une heure pile ni adamadenw y'a nafa dɔn n m'a fɔ ko turonka tɛ sɔrɔ dɛ nka turonka k'a tɛ ban nafa caman bɛ yen nɔ i t'o dɔn bon nafa dɔnni fana kɔfɛ i ŋaniya i ŋaniya ɲɛ toujours ŋaniya n b'a la ka kuma o de kan cɛ o cɛ i ŋaniya ɲɛ n m'a fɔ i tɛ sɛgɛn kɛ i tɛ malo siga kɔni t'o la fiɲɛ kɔnɔ ji dɔ ta i bɛ se ka mun ban ni muso don a sigi woro de kan i bɛ dusu suma min ɲini i ka furu kan furu la i k'o bɛɛ f'a la a fɔ lamin daw de ye i bila k'a kɛ ala kama di de la bon i bɛ dusu suma de ɲini i haminanko f'a la i ka dɔ min i ka dɔ kɛ k'i kunkolo ko i k'i da a ka ca ala fɛ i y'o kɛ dusumakasi min na sokɔnɔna na ala bi dusumakasi ala bi yɛlɛma don a la siga kɔni t'o la wa cɛ fana de bɛ ten kunna dimikan de b'i la i ka so kɔnɔ i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na jigiya tɛ yen taayɔrɔ tɛ yen ɔ n'ala sɔnna ma a k'o kɛcogo fana na i bɛ dɔ min ka dɔ kɛ k'i kunkolo ko a fɔ ko lamin daw de y'a d'i ma ɔ ne tɔgɔ ka fara a kan n tɛ ala ye n tɛ kira ye nka diɲɛ ko bɛɛ sababu ye parce que ne ne ko n b'a baara k'i ye ne ye fɛn minnu don a da fɛ k'e k'a baara k'i yɛrɛ ye i tɛ se k'a kɛ parce que fɛn bɛɛ ye kanufɛn de ye n'i ma fɛn min kanu i tɛ se k'o kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ nin kɛcogo la suya kɔnɔna na ɔ suya n'a bɛ se ka baara kɛ n'a tɛ se ka baara kɛ i bɛn'o dɔn o senfɛ a kɛ nin kɛcogo la inshallah i bɛ ala fo k'ala barika da n'i ka ɲinifɛn ye n'an bɔra o ko kɔnɔ sisan an bɛna yɔrɔ jumɛn sisan an bɛna kilisi bina kun kan toujours n bɛ bɔ ka kilisi di mɔgɔ ma kilisi filɛ nin ye ale bɛ mɔgɔninfin ka sɔrɔ a b'a dayɛlɛ a bɛ mɔgɔninfin ka sɔrɔ a b'a basigi i y'a faamu parce que diɲɛlatigɛ sigilen don n'i ye tu ye yɔrɔ o yɔrɔ la tafo la n'i ye tu ye jiri la yɔrɔ o yɔrɔ la kilisi de don wa kilisi fana tɛ mɔgɔ labila toujours n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna n'ala ye dugu ɲuman jɛ yanni ka kuma mɔgɔ fɛ i y'a faamu i jija i k'i bolo fila ja ala i k'a fɔ tu bisimilayi tu bisimilayi cɛ t'o la muso t'o la siɲɛ saba de don sanu benna cɛw girinna kan muso girinna kan wari benna cɛw girinna kan muso girinna kan e ka laɲini ye mun ye i bɛ fɛn min feere e de b'o dɔn ne taatɔ filɛ nin ye cɛw ni musow ka girin ne kan n'o bolona nafolo ye ni ne ka sɔrɔ fɛn sɔrɔli ye nin fɔ siɲɛ saba i k'a mun i ɲɛ na i ka bɔ a ka ca ala fɛ dutigi feerekɛla mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ jago kɛ n'i duumɛna nin kan a ka ca ala fɛ ala bɛ bɔda d'i ma quoi siga kɔni t'o la bon nin dakuruɲɛ damadamani de tun b'an bolo bi ka di mɔgɔw ma fayida saba in kɔni filɛ nin ye kelen baaralama de don ni ala ka jɔn min y'a kɛ dannaya ni sabali kɔnɔ ani ŋaniya ɲuman kɔnɔ Ala ka barika don a la wa salamu aleyikumu wa rahamatulahi taala wa barak